my brothers and sisters i don't think na enwe onye na-ama Ebuka Obi aka naa scot free o i don't think so because na enwe onye mara Ebuka Obi aka last year that person na-anọ n'ime nga ọ nọ ebe a na na ma o nwedị onye ma sef na ọ ka ga-apụta ka ọ- ka ote a ka o ya esi wee jebe ọ mara ya aka gwa ya na ya ga-akọgide ọgwụ kọtuo ya ọ gwara Ebuka Obi na ya emesịa ya Ebuka Obi ahapụzi ya chọọchị bịa soro ya rụba dibia ọ bụla obere ife ọ mara kịta that place is that person is nowhere to be found o doo gị anya na Ebuka Obi na na ị maa ya aka afa gị bụ sorry and biko nu share this video ka fada nwebe joy fada nwebe joy ka ọ fụ this video ka ọ mara onye ya na ya na-eme ka ife m ga-etinye unu the video ka unu nene ya ka unu fụ length the person ga ebe ọ na-agwa Ebuka Obi that- because ọ gwara ya okwu that- ọ gwara ya okwu with disregard with with disrespect that is ọ dị nnọọ dịka a sị na enwe ihe o menwu mana finally na ọ nọ n'ime Ebuka Obi nọdụ na-ekuruzuru onwe ya ka bịa ka na-aka chọọchị ya o Ebuka Obi akakwa je lụba dibịa ọ ka na-akakwa chọọchị ya ịghọtago Zion ka na-aga n'iru ọ ka na- e- e- ọ na-eri millions ya ịghọtago ọ maka ndị a na-ama ya aka pass ya nụ this information ka ha malụkwa onye ya na fa na-eme ka ife ọ dịkwa ka ife na-akụrụ this man egwu ọ dị very very strong dị ka ife na-akụrụ ya egwu ọkpọrọ anya ize ọ dị very very kpọkpọ nke ịghọtago ịghọta ebe m na-eje gbasaa nya bụ vidiyo ka fada nwebe joy ka ọ fụ ya ka ọ malụkwa ụdị mmadụ nya na ya na-eme ka ihe

maka ọ bụrụ ọfụgo onye esi wụzi Ebuka Obi ị na-ekwu against ndị native doctor so much and mụ nwa like ya ya si nye my number ka ọ kpọọ mụ 081 66 92 38 44 ọ my number dị ihe a direct Ebuka Obi ọ pụtara na ihe ị ya-asị ndị mmadụ na chọọchị agwụna ọ pụtara na ị mazi ozi ọma ị ya-epreach na chọọchị ọ pụtara na enwezi ihe ị ya-agwa ndị mmadụ n'ụlọ ụka abụghị ndị asị stop going to native doctor stop going to water na onye buru ọgwụ jee na mmiri nke emewu ma nke emewu ma onye gara ebe dibịa nke emewu nke emewu why are you condemning our tradition Ebuka Obi gịnị ka i ji a-condemn our tradition tupu m kwuo okwu a geenụ ntị ka unu nụrụ ihe Ebuka Obi kwuru

kedu ihe mere ị ga-asị ndị mmadụ agaghị na ebe ebe ebe nati- native doctor kedu ihe mere ị ga-asị ndị mmadụ ha agaghị na mmiri ọ pụtara mmadụ ya pụtara ọ pụtara ọgwọzi egbu nwa mmiri ka ọ pụtara mgbọrọgwụ anaghị dịzi arụ ọrụ ọ pụtara ya mozi ndị egwu dibịa ka njọ ọkụ ka a sị ihu Ebuka Obi mgbe na a na-eputu gị as a challenge as open challenge sị mee ya face to face si abụ na kristian detox maọbụ ime nke maọbụ ime nke ọzọ no sị mee ya open challenge Ebuka Obi o nwee field ịma ya anyị nwa ya apụta ka mụ nwa bụ eke yi pụtapụta na na field ahụ mmesi ntụ akwụrụ na field Ebuka Obi iweru your anointing iweru your power i nwere ikpegide ekpere na ọgwụgwụ ndị your prayer warrior ọ bụrụ na mụnwa bụ Eke Hit daa na ana in form of anointing buturu m na ana from that day I will, I will repent and start going to church from that day I will repent and start going to church mma na ndị nwere na chukwu na-arụ m ọrụ eziokwu mana ọ bụrụ na i megide e mesịa mụnwa bụ Eke Hit akụgbawa ọgwụ nkwụkwụrụ na ọgwụ ma m kụtuo wụ na ana ebuka obi ị hapụ your Zion ministry ị bịa mụ na gị ebido ime agwụ ka eme ka ka eme ka ọ bụrụ ntu a na agbata bụrụ ji agbado too much ị na-eke ụmụ nwaanyị 50 thousand went to na business kedu ihe otu na business although I am not against that one adịrọ m against ndị nyere ego dị na business but I am, I am against your speech ndị mmadụ kwụsị ịga to the native doctor enye onye kwọ gara we kwụsị abandon our tradition

ọ bụrụ dị na-eme ngwọrọ ọ ga ije Ebuka Obi enwetara gị ndị ngwọrọ m ma ka i mee onye ọ ka ọ ga ije Ebuka Obi ọ bụ onye siri na onye nwụrụ ka o bilie bịa ka mụ na wụ soo jee mortuary ka ịkpọta onye nwụrụ anwụ n'ọnwụ I am asking you Ebuka Obi na ị na-eme ntụ na ị na-aga ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ihe na-arị ahụ ị na-eme na ị na-arị ahụ na ị na-aga ụlọ ọgwụ ndị na-eme na ihe ebe ihe ebe nkụrịba nkụrịba nkụrịba ka ekechi ihe gwụrụ stop what you deceive ndị be anyị is not good stop onye na-ị na-agba ndị mmadụ ka ha turn-ụọ against our tradition is not good ebuka obi ọgwụ mụnwa bụ Eke Hit na-ere under four days onwe onye ị ma m ma-agwọrọ ọgwụ awele onwe onye ị ma na-eme ihe mgbe ihe ọ na-eme ada aga aka ebuka obi were onye a mee sample na m ma-agwọrọ gị ọgwụ under four days ya onye a confirm-ụọ na ọgwụ na-ele under four days mana ọ bụ miracle ị na-asị na ị na-eme ị na-eme onye isi ọ fụ ụzọ mee ngwọrọ ọ gaa ije a sị ka mgba ego otu onye ka i meere m ya ka ọ fụ ụzọ ma ka i mee ogbi ka o kwuo okwu ma ka i mee ngwọrọ ka ọ gaa ije why are you deceiving our people a sị gịrị ya bụ open challenge si na bịa na field onye mgba agbana onye ọgụ anụna onye ọgwụ agwọna maka ya bụ na e nwe ndị nwe thugs onye ike ekena kama si mee ya as open challenge in the field gịnwa bụ ebuka obi were your anointing were your power with your prayer warrior megide ekpere mụnwa bụ Eke Hit adaa in the name of anointing from that day i will start going to church ọ bụrụ na i menwaa ya mụnwa ebido ịkụwa ọgwụ nke m ngwụgwụ ọgwụ ma ọ bụrụ na ị daa from that day you start following our tradition ọ bụrụ na i meria mụ gị ma- ma- ma- mana mụ wee meria ngụnwa ọ bụrụ na i meria mụ mana mụ wee meria wụ we go anyị anyị akwụsị ikwu against each other ihe adịgo too much sipa sebụte sipa sere m ozi a ka o ruo ebuka obi ebuka ebuka ngịrị nwa ebuka O- obi ntị the zatara ministry ka egwu a- ka ozi a ruo ha ruo ha ntị gwa ya na mụ sị ya ya kwụsị ịna-ekwutọ ndị tradition ya kwụsị ịna-ekwu against native doctors enough is enough onye anụ ọbụla bụ anụ ọwụ ya onye mụrụ ka ọ na-emesi ike ọ bụrụ ịbụ onye ụka ị na-akasi uche ụka ike ọ bụrụ ebe i buru ọdịnala fụrụ ya online ala m fụrụ ya online ofu uche gwasịta na tọn otu eh, fight ishishi nke ọzọ na ọ dịra mma ihe a sị gbaa mbọ mee ka Ebuka Obi ka olu ozi ya m kwuru akasịa